Chipasupasu chikupitilirabe ku chipani cha Malawi Congress Party pamene fanz ina ikutulukano tsopano osati kumangong'alura Chakwera koma kutuluka. A Redson Munlo anati basi ndazilumira, ndazitaya, ndazileka Kongeresi ndaituluka ndufuna nzipanga zanga. Ndikubwera Ken Msondayo ati aha ngati satana anachoka kumwamba nde Redson Munloso nchani kuchoka ku mcp kuyankhatu nde kumayankha miyala ndi mabomba chabwino tipange zonoti tifotokoze bwino bwino kunena kutino lerolitu kupezeka zoti ku Blantyre a Redson Munlo anaitana atolankhani ndikuyamba kuwafotokozera zonena kuti ineyo ngati Redson Munlo ndapanga chiganizo chonena kuti ndikutuluka chipani cha Malawi Congress Party basi siinenso membala wa chipani chimenechichi ndachituluka ndazitaya za Congress osazandifunsa sizundikhudzanso kaya kuchitika chani zawo zimenezo ineyo ndatuluka. Mafunso taa! Mutuluka pazifukwa zotani iyayi sindifotokozanso zifukwa ndatani ndatuluka basi. Ah, nde mmene mwatuluka chonchi kapena musiya ndale? Akuti ayi. Ine ndale sindikusiya, ndale ndikupanga koma ndizipangano tsopano pandekhano tsopano ngati oyima payekha komano Kongeresi osazayerekeza kundiphatikizako ku chipani cha Malawi Congress Party ndatuluka osadzandifunsanso za kumeneko kuti kaya kaya kuli zotani zi sizikundikhudzanso kungoti kuyambira panopa mapita kutsogolo zoti kuli Kongeresinso ine kumbali ya ine zimenezozo kulibe. ee osazandifusa zimenezo yayi nde bwanji akuti aa apapatu ndizonena kuti ndufuna ndike chidwi changa number 1 pa business yanga komaso ndufuna ndike chidwi kumalizitsa maphuziro kupezabe mapepala ena ndi ena apamwamba kaya afuna akhale doctor kaya kaya ndi professor ndufuna ndipeze zinthu zimenezozo nde osazandifusaso zoti chani ndale ndikupanga komano ndizipanga poyima pandekha ikafika nthawi yonoti mwina mwake tikamenye makampeni ndekuti Redson Munlo independent Osatinso Redson Munlo wa mcp ayi ee nkhani nditi ndi imeneyo ayi zambiri ndithu kumakamba zoti nanga ku chipani akamba zotani ee a Ken Msonda kapena a Jessie Kabwila akambapo zotani iyitu amene wayiwakhira ndi Ken Msonda nde paja amangoyankhanso ngati mutu wake kaya waloza kuti kaya kaya wamwa jang'ala kaya akuti ngati satana adachoka kumwamba nde mukaneneno za munthu mmodzi kuchoka ku chipani cha mcp aah inu muli serious? Ati iyayi, amene ali ndi ufulu oti akhoza kuchoka ku chipani ndipo kuchoka ku chipaniko akakati wachokako sizikutanthauza zonena kuti chipani chatha iyayi. Chipani chimenechi sichingathe, chili ndi anthu ochuluka kwambiri 3 million, anthu omafika 3 million, nde kuchoka kwa Redson Munlo kukakhale konoti kukagwetsa chipani? Chipani chupitilira, chipani sichikutha. Eeh, iye ali ali ndi ufulu akhoza kusiya, walengeza basi, nkhani yake nditi, ndimeneyo, komano sizikutanthauza zonena kuti ndekuti chipani chatha. Anati, Inu, ngati Satana atachoka Kumwamba kuja, kumene atachoka Kumwamba, muna, munayamba mwamvako kuti Kumwambako kwatha? E, Kumwamba kunakalipotu Satana atachoka Kumwamba. Nde apa apa, Satananso wachoka ku mcp. Nde mcp ipitirirabe, fwa ili ndi chipani chachikulu, chili ndi masapota ochuluka 3 million. Ayi, mmene motu ndi mmene akuyankhira Ken Nsonda akumati kuyankha kwake kumeneko, ati mpaka anakumagwiritsa ntchito ma analogy onena kuti no Satana, Satana, eh? kumayelekezelana ndi satana takuti ayi mmenemo ndi mmene zikukambidwila tingakambe zotani apa redson munlo choyamba tinene kuti mkulu ameneyu mwina enanso mwamuiwala koma mkuluyitu anayamba kumamenyera maufulu eh, anali, anali timu imodzi ndi achina boni kalindo mukumbukira nthawi imeneyo mu 2023 2022 kumapeto kumakalowa 2023 achina Redson Munlo aja anapezeka zoona kuti na- anaphatikana ndi achina Boni Kalindo achina Ben Longwe ee achina Jeni Richard chani mphepo amene aja ndikupangano kagulu kaja kamatchedwa kuti no Malawi First moti no chinali ngati chipani Boni Kalindo time ya anali ndi kuti president Ben Longwe anali vice president kubwera Redson Munlo anali secretary general mukakumbukira bwinobwino tu eh Secretary General Redson Munlo, Malawi First ijayi. Nthawi imeneyo nde amati akang'alula Ben Longwe kuzang'alulanso Bon Kalindo, kuzang'alulanso Redson Munlo. Ankatulutsa ma audio nthawi imeneyo ati omenyera ufulu, omenyera ufulu. Mwinanso munakaona ka clip kaja ankanena kuti tapitani achimwene mupite pa Lizulu apapa, pa msika wa Lizulupa muzikakuwa kuti Chakwera woye! Chakwera woye! Muone ngati sakakuthembetsani kumeneko kuti tapitani. Mukumbukira nthawi akamba zoti anthu anakwiya ndi chipani cha Malawi Congress Party? Iwowa anali gulu limene ankagenda miyala ku Congress party ko kudzudzula mene amang'alulira achina Boni Kalindo aja ndi menenso ankang'alulira ma guy amenewa achina Redson Munlo chifukwa anali mtimu imodzi ya achina Boni Kalindo ija. Nawo ana crushana nthawi imene ija mukakumbukira incident yake ina yonena kuti akuti Boni Kalindo ankamnamizira Boni Kalindo kuti anadya ndalama kaya za ndale and kuchoka kaya kwa ndani kaya wa ndale kaya wa ku Congress anampasa ndalama Boni Kalindo atero Boni Kalindo kupezeka kuti kudya ndalama zija nde ankamukwenya kuti ayi wadya ndalama wadya ndalama Hee ukufuna ugulise malawi first ufuna utigulise iwe chani eya chanichani ubwere uzafotokoze nde anakhulana khulana kumene kuja ine sindinadye ndrama ngati zili zimenezo sanalaa basi ife taituluka ndikutuluka nde uja redson munlo anatuluka mmalawi first ya boni kalindo pamodzi ndi ben longwe redson munlo anamenya partnership ndi ben longwe ndikutuluka basi ndikuyambisanso kagulu kawo nde Malawi First inadzagawanikana kuti pawiri ya Bon Kalindo ndi ya uyuyu ya Redson Munlo ndi Ben Longwe nde kuti inkaenda choncho kenako awawa basi anangopezeka zoti azitaya kenako tinadzangomva zoti ma guy alowa ku Kongeresi Ben Longwe watembenuka kuyamba nde kuti kung'alulanso nde kuti chani kung'alula ku dpp zoti amang'alula ku mcp kumang'alula a Chakwera wayambanso kung'alula mpaka anapita Mutharika achina Redson Munlo wanso zinalinso chimodzimodzinso nde kuti team ijano amenya chani partnership Then ino tinazangova zonena kuti anthu aja zii zii zii kenakono ndi mmene Edison Mono anazangotulukira pa msonkhano wina haa basi ine ndalowa chani ndalowa kongelesi ndalowa kongelesi ine membala wa kongelesi kuchoka membala wa kongelesi mu 2024 mmenemo kumafika mpakana pano wakhala ali membala wa kongelesi akuti wayamba ndale ndimo akunena kuti no ndatuluka kuchipaniko ndatuluka ngakhale akunena kuti satana waturuka kumwamba kutero Watuluka ku chipaniko koma ndiye kuti no azipanga ndale zayekha osatinso kuti ndale za chipani cha Kongeresi ayi aziyima payekha uku ndiye kuti apanga business yake komanso ndiye kuti kumakankha ndithu maphunziro kupititsa pamwamba ayi nkhani zaketu ndi zimenezo zomwe zachitika tingakambe choyamba ndi chimenecho chachiwiri apa ndi chonena kuti Kodi ngati anthu akuchoka kuchipaniko, mukuti kukuchitika zotani? Inde democracy imapereka ma ufulu onena kuti anthu akhoza kusuntha kupita ku chipani chimene akufuna. Akhoza kukhala mu chipani chomwe akufuna nthawi imene iwo akufuna, bola angomvana ndi gulu limene akajoinalo basi. Mwaona? Nde funsobe lonena kuti kaya ma ufulu ake ndi democracy zili apo, kodi iye akuchokako kuli chani kumenekoko? Chifukwa makosana, malo amene. Pali chinyezi pamene pali zabwino sumasunthapo. Munthu amene amasuntha malo amene pali zabwino amakhala kuti iyeyo nde kuti no china chake chikupelewera ndithu mwa iyeyo. Anthu amadabwa kuti koma inu muli kuno bwino? Zoona mukasiye ntchito yabwino ngati imeneyo ndikumangokhala? Mukuganiza bwanji? Mukasunthe pamenepa malo ponena kuti panali zabwino choncho basi ndikumabwera apa kumapita malo awo kuti muli serious inuyo? Muganiza bwanji? Ayi, iyayi. Tifunse kuti kapena china chake chachitika. Mwaona eh? Malo amene pali zabwino anthu samathawapo. Pamene pali zabwino ndi pamene anthu amathamangirapo kuteroko. Pamene pali zabwino anthu amathamangirapo olo kaya ndi malonda anthu amathamangira pamene pali malonda abwino, otino ndi otchipa, quality yabwino anthu amathamangira pamenepo. Mwaona? Chimodzimodzinso apapa. Awawa ngati akuchoka ku Congress party, kodi kumenekoko kuli chinyezi? kapena mwina kuli dry kuli zina zake zomwe zuchitika nawo akunena kuti inetu sindufuna zonena kuti no ndinene zoti chipani cha Congress kapena cha sindufuna kuyankhula zambiri anangotuluka eh eh zifukwa ndangotuluka iyayi zifukwa za personal ayi so zilipo zilipo zomwe zuchitika kumeneko and it's so unfortunate chifukwa chani ifenso tikuziwa ndani amene sakuziwa zonena kuti no ku Congress kuli chipasupasu chipasupasu chilipo unfortunately ma guy sakukhala pansi ndikukambirana Zikungokhala choncho. Kuli achina Alex Major amene amanena kuti sakufuna Chakwera. Nkhanitu si zotinso ndi ya wina, nkhani ndi ya Chakwera. Achina Sylvester Ayuba James aja dzulodzulo timakupatsirani nkhani. Tikufuna tim'chotse Chakwera. Ameneyi achoke, si mtsogolerinso. Mukuona? Kulitu choncho kumalo kujatu. Chipasupasu. Ende sizikudziwika kuti anthu mukukangana. kuli ma division sopano timatimu komano ndekuti nonse mukufuna kukhalira pamodzi and dzulo tinakambaso nkhani imeneyi mukuyembekezera chani pamene pali mikangano munthu wanzeru sumakhalapo ya umangosuntha chifukwa chani zitsirutu zikamakangana iweyo nkukhala pamenepo ndikumapezeka kuti naweso ukujoina nawo naweso umakhala chitsiru otakhala zoona kuti you are a wise man munthu wanzeru bwinobwino amati awaso ndi achitsirusotu nanga si Mbalametu za mapiko amodzi zimaulukiraso pamodzi. Munaona eti? Eee, tachina kodi ndachina sisisi kodi amene aja kapena ndi timbalame tanji timaulukira limodzi tose, akakowa amaulukira limodzi onse mapiko amodzi. Nde zisiruso zimayendera limodzi. Nkhani yake nditi? Ndi imeneyo. Kumene ku Kongeresi ngati kuli nde kuti nzosokonekera, uyuyu wangoona kuti oh, mm ndisayerewo kuoneka ngati kape ineyo nditani? Nditulukeko. Chifukwa takhala tikumamuona nayeso akumathilira ma comment nkhani za achina Alex majors akalemba nkhani za achina Alex majors ikalembedwa iye ayi tutenga chinthuchi tuchitenga ife achina Redson muno amabweraso kuzathilira ma comment amenewa meaning kuti no akuziwa zomwe zuchitika mkatimo and wano zioneka kuti eyi izizi saname sizingatipindulire ineyo sizingondionongera dzina langa, brand yanga, tisaiwale zonena kuti iyeyu ndi munthu ona kuti na- anazatchukaso ngati omenyera maufulu ndale ndi ka brand kena kake tikamakamba tikukamba za uyuyu sitikukamba za munthu ona kuti mwina mwake sakudziwika ndi munthu odziwika kwa amene mwakhala mwinaso muli pa youtube kwa nthawi yayitali eti mukumkumbukira bwinobwino ndikuti ndisaoneke chitsiru apa chomwe ndipange nanga si amazitcha kuti no ndi mfanaso oti no ndi wanzeru washapu kwambiri Iye ankamunyoza kalindo kuti ndi mbuli iye ati ngophuzira nde ngati munthu wa shapu poti ankanena chonchotu si inetu yayi ma audioso mwina kuti tikafukule tikhoza kuwapeza nde poti iyeyu akuti munthu ophuzira munthu wa nzeru wangolingalira zonena kuti nditani ndisuntheko ayi izizi munanenano ku kongelesi muzikhala paso ndikumazifunsa chuchitika ndi chani kodi Ndi pati pamene sitikukoza? Tatiyeni tikozeni pamenepo kuti zitiyendere otherwise pang'ono ndi pang'ono ma membalawo akhala ndekuti akuitsika so ndekuti ayi pali enatu mpaka kalekale tu ndi Kongelesi timamvetsesa akuti.